ndipo mzamasewero thupi la osewera wakale wa flames esau black mamba kanyenda aliika m'manda lero tsopano nazi nkhanizi mwa tsatanetsatane president peter mutharika wapempha atsogoleri a zipembedzo kuti abwere pamodzi kupempherera dziko lino kuti lilandire mdalitso wa mvula potsatira ng'amba yomwe yakhudza madera ena Mneneri wa Mutharika, Cathy Maulidi, wauza Zodiak kuti a mipingo achite mapemphero kuyambira Lachisanu pa 6 Febuluwale mpaka Lamulungu pa 8 Febuluwale chaka chino. Dickson Chivwati Gondwe walemba lipotili.
Masiku apitawa nthambi yoona za nyengo ya met idalengeza kuti maboma 19 a dziko lino akhudzidwa kwambiri ndi ng'amba maka mchigawo chakumwera komanso madera ena mchigawo chapakati mneneri wa mtsogoleri wa dziko lino cathy maulidi wati mtsogoleri wa dziko lino ndokhudzidwa kwambiri ndi nkhaniyi nchifukwa chake wapempha atsogoleri a mipingo kuti apempherere dziko lino pa nkhani yokhudza maboma omwe akulandira mvula yochita bwino mtsogoleri wa dziko lino wapempha amalawi kuti akuyenera kuti apemphererenso mvula am'madera amenewo kuti isasokonekere ndi cholinga choti dziko la malawi lizapeze mwayi opeza chakudya chochuluka ndipo membala wa bungwe la all africa conference of churches mbusa baxton maulidi wayamikira president mutharika kamba kopereka pempholi ndipo apempha onse okhudzidwa kuti atengepo gawo pemphero ndi chinthu chimene chimatithandizira kwambiri ngati dziko kuti tipite mtsogolo zinthunso ziyende bwino. Ndi chinthu chosangalatsa komanso chinthu cholimbikitsa chimene tifuna tithokoze a president komanso ah, timemezenso ena akufuna kwabwino kuti tiyeni tibwere pamodzi monga president athu akufunira kuti amalawi tikhale pamodzi ndipo tikhala ndi malawi wabwino komanso masomphenya a mtsogoleri wathu masomphenya athu a dziko apita patsogolo Ena mwa maboma omwe akhudzidwa ndi ng'amba mchigawo chakumwera ndi monga a Mulanje, Machinga, Balaka, Phalombe komanso Neno pamene mchigawo chapakati ndi maboma a Mchinji, Salima, Dedza komanso Dowa. M'malo mwa Zodiak kuno ku Lilongwe ndine Dickson Chivwati Gondwe.
khonsolo ya boma la mangochi yati ng'amba yakhudza mbewu m'minda ya mahekitala 34,000 zomwe zadzetsa nkhawa ya njala Polankhula atayendera momwe zilili, DC wa bomali a Rodney Simwaka wati pakufunika thandizo la msanga komanso ndondomeko zopezera chakudya ndi zipangizo za ulimi wa mthilira pofuna kupewa njala. Ena mwa alimiwa a Christina Kalukusha ndi a Peter Jeremiah ati ng'ambayi yomwe yakhala mwezi watunthu yachititsa mbewu kufota komanso kuwuma. Zambiri mu lipoti ili lomwe alemba ndi Western Guta.
Ulendo wa kwa TA Chowe ndi Nankumba waonetsa kuti zinthu sizili bwino pomwe mkulu wa zaulimi m'bomali a Nditani Maluwa wati ayambapo ulimi wa mthilira, kupeza alimi ofunika chakudya komanso kudzala chinangwa ndi mbatata m'malo mwake. Izi zimapeleka chiopsezo kwambiri chifukwa chonena kuti ulimi ndi umene umapanga drive zinthu zambiri so zikakhala kuti no tachita experience problem ngati imeneyi it implies kunena kuti no ah, tikhala ndi mavuto ambiri ah, pa moyo wa anthu dc wa bomali a Rodney Simwaka wagwirizana ndi a Maluwa kuti nthawi yakwana yoyika chidwi chachikulu pa mthirira ndi kudzala mbewu zosiyanasiyana popewa zoterezi mtsogolo ndi kuti adzikhala ndi zokolola zokwanira talunjika maso pamenepo kuti alimi athu tiwathandize ndi ma irrigation technologies kuti atamalima tipanga ma strategies kuti anzathu tiwathandize makamaka ma rain shadow areas alimi ena A Christina Kalukusha ndi a Peter Jeremia apempha akuluakulu kuti athandize msanga kuti alimi ayambepo ulimi wa mthilira potengerapo mwayi kuti m'madera awo muli ma sikimu komwe angadzale mbewu zina. malo tili nawo koma nkhani ndiyoyambira kuti bajeti yonse imene tinayikonza yathera kumunda ndiye zinthu zazoti zaonongeka kumunda chonchi zimavutanso kuti tibwerere tikayambo sitingathe kukolola ndipo nkadakonda mukatipempheranso kwa mabungwe akufuna kwabwino kuti mwina atatithandizakonso ngati kathandizo kachimanga kaja mbewu zosiyanasiyana zimene tingalime mu ulimi wa kunthiriraku monga mmene ndafotokozera muja komabe chodabwitsa nchakuti alimi a mdera la kumapiri kwa a TA Jalasi adandaula kuti mwina sakolola momwe amayembekezera chaka chino chifukwa mvula ikugwa mopyola miyezo Malingana ndi ofesi ya za ulimi, bomali lili ndi mabanja 351,000 omwe amalima pa mahekitala 170,000, 34,000 a iwo omwe mbewu zaumapo ndipo mwina mahekitala 7,000 okha ndiwo angapulumuke ngati mvula itayambanso kugwa msanga. M'malo mwa Zodiak, ndine Westen Guta.
Nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya DoDMA yati ntchito yofikira ndi chakudya anthu omwe akhudzika ndi njala ipitilira kufika mwezi wa Epulo m'madera ena kamba koti galimoto zonyamula chimanga zikulephera kufika m'maderawo chifukwa cha mvula. Mkulu wa DoDMA Wilson Moleni wati ntchito yogawa chakudyayi imayenera kutha mwezi wa mawa koma izi sizitheka m'madera ena. Mkulu wa bungwe la Right to Food Coalition a Yamikani Chokoto wati vutoli likhudza maanja ena monga omwe amatsogoleredwa ndi amayi. Kenford Mdima walemba lipoti ili.
Komishonala wa nthambi yoona za ngozi zogwa mwadzidzidzi ya DoDMA a Wilson Moleni wati ali ndi chikhulupiriro kuti ntchito yofikira anthu omwe ali pachiopsezo cha njala ndi chimanga ipitirira ngakhale kuti ikusowekera K71 biliyoni kuti zina zitheke. Koma iwo ati ntchitoyi ikukumana ndi vuto lotumiza chimanga m'madera ena popereka chitsanzo cha dera la Makanjira m'boma la Mangochi zomwe zichititse kuti ntchitoyi ipitirire mpaka mwezi wa April. Ma logistics amene amavuta nthawi ino ndi misewu. kumakhala kovuta chifukwa choti magalimoto amapezeka kuti atchona, akhalapo masiku awiri, atatu mvula ikakhala kuti yasiya, kukauma, galimoto ipitirira ulendo. Pali malo ena tikuyenera kuti titenge chimanga pa ma boat zimene tipange sabata ino kuti tikafikitsire. Zinthu ngati zimene zimakhala ngati zochedwetsa program, ndiye kuti malo mwina tifikirako ngati mochedwa pang'ono chifukwa cha ma logistics a nthawi ya mvula. Kumbali yake, mkulu wa bungwe la Right to Food Coalition, a Yamikani Chokhotho, wapempha nthambi ya Dodma kuti ipeze njira zina zotumizira chimanga m'maderawo. Ufulu wa, wa chakudya si kungokhala ndi chakudya chokha ayi, ndikuonetsetsa kuti anthu akupezanso chakudyacho pa nthawi yake, mwaulemu ndiponso mofanana. So pakali pano mavuto amayendedwe chifukwa cha misewu yomwe yaonongeka ndi mvula akuchititsa kuchedwa kwa kugawa chakudya koma chofunika kwambiri panopa ndi boma lipezere njira zachangu zoonetsetsa kuti katunduyo kaya chimanga kaya ma fertilizer input akafike ndithu kwa oyenerera ndipo anthu amene akathe kupeza chakudya dodma ikufikira anthu oposa 4 miliyoni ndi chakudya kutsatira lipoti la malawi vulnerability assessment committee Mvac, loti anthuwa akufunikira thandizo kuchokera mu October chaka chatha kufikira mwezi wa March chaka chino. M'malo mwa Zodiak, ndine Kenford Mdima.
Wachiwiri kwa nduna ya zaulimi a Thoko Tembo wati alimi ambiri akhala atapeza zipangizo zaulimi zotsika mtengo pofika kumapeto kwa mwezi uno. Polankhula pomwe anayendera ofesi za FFRFM mu mzinda wa Blantyre, a Tembo ati zotsamwitsa zomwe zinalipo pa mayendedwe athana nazo poti m'malo movuta mukumapita atumiza makamaka malo ovuta kupitamo atumiza galimoto za asilikali. A Tembo ati boma likuonetsetsa kuti pofika nyengo ina ya ulimi anthu akhale ndi chakudya chokwanira. A Tembo akufotokoza.
monga mukudziwira ine ndine watsopano ku unduna wa zamalimidwe ndiye chifukwa chimenechi ndinaganiza zokuti ndibwere kuno ku sffrfm kuti ndidzaone ntchito imene akugwira kuno kuti chifukwa chakuti ntchito imene ikugwirika kuno ndiyofunika kwambiri pa unduna umene Ah, ndaona zokuti iwo akugwira ntchito ah, yozipereka kuti zinthu zitheke komano tili ndi mavuto ena ndi ena chifukwa chakuti uh, programu imeneyi uh, inayambidwa mochedwa mudziwa mu august momwemo anthu sankakhulupirira kuti alandira fetereza chaka chino koma uh, president professor Arthur Mutharika atangobwera anaonetsetsa kuti aliyense alandire fetereza uh, otsika mtengo ndipo uh, amene akugulidwa pa 10000 kwacha nde poyipanga program ija kuti iyende bwinobwino pali zina ndi zina zimene zikuvuta komabe uh, masomphenya a president akwaniritsidwa nthawi yayitali kwathu kuno ku malawi takhala tikudalira uh, chimanga kuti uh, chitithandize ngati chomagulitsa komano tikudziwa kuti palinso mbewu zina zimene anthu akhoza kumalima vuto limakhala ndi mbewu zinazo nzokuti misika ndi imene imasowa nde ku unduna wa- wa zamalimidwe tikuonetsetsa kuti misika imeneyi ipezeke anthu akayipeza misika imeneyi ndekuti akamalima azidziwa kuti ngati ndalima nyemba kaya ndalima nandolo msika ukhala wopezekeratu nde tikugwira ntchito uh, yokuonetsetsa kuti tipeze misika imeneyi anthu adziwenso kuti misika imeneyi azikayipeza kotani nde Mneneri wa kampani ya SFFRFM, a Grace Thipa, wati pakadali pano 70% ya ogula zipangizo agula kale zipangizo za ulimi zotsika mtengo. Ifeyo ku Smallholder Farmers Fertilizer Revolving Fund of Malawi ndife okondwa kwambiri lerolo kuti tinalandira uh, achiwiri kwa anduna oona za malimidwe uh, Honorable Thoko Tembo MP amene monga mukudziwa ndi amene angosankhidwa kumene ku unduna umenewu nde anabwera kuti azamvetsetse kuti kodi ifeyo ntchito zathu timazigwira bwanji ifeyo monga smallholder ndi kampani yaboma amene tili pansi pa unduna wa zamalimidwe nde anabwera kuti azaone ntchito zathu zikuyenda bwanji monganso mukudziwa ifeyo a smallholder timayendetsa programu ya boma ya zipangizo za ulimi zotsika mtengo nde amafuna azaone kuti ntchito yathu ikuyenda bwanji ifeyo ku smallholder tili ndife wokondwa komanso tikukondweretsedwa ndi mmene ntchito yathu tikuyigwirira pamene tikuyankhula panopa ndekuti tafika almost 70% yogawa zipangizo uh, zotsika mtengo zimenezizi ndiye tikuona kuti ndife okondwera komanso kumalo ena kumene mwina tinachedwerapo kupititsa zipangizo chifukwa choti misewu inaonongeka eh, kunali kuti nkovuta kufikirako tikuthandizidwanso tinapeza tinapempha thandizo kwa maunduna ena aboma monga malawi defense force mmene mwaonera kunoko ku chirimba depot e, akutithandiza kutenga fetereza kupititsa kwa alimi nde ndife okondwa kuti ntchito imeneyi ikuyenda bwino anthu omwe akuzitchula kuti ndi amabungwe omwe si aboma okhudzidwa apempha bungwe lotolera msonkho mdziko lino la mra kuti liphunzitse ndi kuziwitsa amalawi moyenera za ndondomeko zatsopano za msonkho mneneri wa mabungwewa steve chimwaza walankhula izi pa msonkhano wa atolankhani mu mzinda wa blantyre Iye wati kusowa kwa uthenga pa ndondomeko ya msonkho ya tsopano kukubweretsa nkhawa ndi bodza. Poyamba, bungwe lotolera msonkho la mra linasintha tsiku lomwe liyambe kugwiritsa ntchito ndondomeko ya tsopano yotolera msonkho kuchoka pa 1 mwezi uno kufika pa 30 mwezi wa Epulo. Mneneri wa bungweli a Wilma Chalulu anauza Zodiak kuti izi zili chomwechi kamba ka zionetsero zomwe ochita malonda akuchita zotsutsana ndi ndondomekoyi. Koma a Chalulu ati bungwe la mra lipitilira ndi ganizo lake logwiritsa ntchito ndondomeko yatsopanoyi koma akufuna anthu amvetsetse mokwanira asanayambe kuyigwiritsa ntchito. Mukuonera nkhani pano pa Zodiak ndipo muli ndi ine Christina Chiotha. Tili ndi zambiri zoti muonere zikatha izi.

takulandiraninso tionenso mitu ya nkhanizi tisanapitirire president mutharika wapempha atsogoleri a zipembedzo kuti apempherere mvula yabwino ng'amba yatentha mahekitala 34,000 a mmera ku Mangochi kudzetsa nkhawa ya njala Unduna wa zachisamaliro cha anthu ukufuna magawo khumi a ndalama za CDF azipita ku ntchito yosamalira ana. Ndipo mzamasewero thupi la osewera wakale wa Flames Esau Black Mamba Kanyenda aliyika m'manda lero. Nduna yoona za chisamaliro cha anthu a Mary Navicha yati undunawo walembera kalata nduna ya zachuma kupempha kuti 10 kwacha pa 100 kwacha iliyonse pa 5 biliyoni kwacha ya m'thumba la phungu la CDF izipita ku ntchito za chisamaliro cha ana. Polankhula pa mwambo wokambirana za ana omwe lakonza ndi World University Service of Canada, a Navicha anati ndalamazi zizathandiza kulimbikitsa ntchito zomanga sukulu za Mmera Mpoyamba komanso kulipira alezi. A Navicha akufotokoza. Ndi zoonadi kwa nthawi yaitali, anthu amene akhala akutumikira ntchito yophunzitsa kapena kusamalira ana yakhala ngati yongodzipereka, timati volontiya. So tikunena kuti anthu amenewawa pamene tikulimbikitsa kuti ntchitoyi ikhale yovomerezeka yopitira m'kalasi ndi kuphunzira ndi kulembedwa ntchito bwinobwino azilandiranso kangachepe. Nchifukwa chake tikulumikizana ndi anzathu amene timagwira nawo ntchito za ana. kumabungwe komanso uh, onse sipokhapo komanso tapereka chiganizo chathu ku unduna wa zachuma kuti mwa ndalama imene uh, boma layika ma constituency onse mdziko lino ndalama yokwana 5 biliyoni tikupempha kuti 10% ipite ku nkhani za chisamaliro cha ana zimenezi zithandiza kukhala ndi malo abwino osamaliramo ana ma constituency onse komanso kusamalira iwo amene amagwira ntchito yosamala alezi, alezi osamalira ana ndiye kuti azipeza thandizo kuchokera mu ndalama imene ikhala ndalama yokwanira pa constituency iliyonse ndipo i- ichita filu magapu amene amakhalapo komanso iyankha ku- kulira kumene anthu amenewa alira nthawi yayitali ndi chifukwa chake tikupanga zimenezi kulumikizana ndi anzathu komanso kugwira ntchito ndi anzathu akunduna wa zachuma
Bungwe la Apostle Huda Foundation lati lili ndi chidwi chodzetsa kusintha m'madera kudzera mu ntchito yotukula umoyo wa anthu m'njira zosiyanasiyana monga za chuma. Yemwe anayambitsa bungweli Apostle Huda wanena izi mdera la Njewa ku Lilongwe pomwe amaonetsa adindo zina mwa ntchito zomwe bungweli likuchita zomwe ndi monga kuthandiza ana komanso achinyamata. Kuchokera chaka chatha, bungweli likupereka phala kwa ophunzira oposa 700. M'madera a Njewa ndi M'bwatalika, maphunziro a ntchito za manja aulere komanso linakhazikitsa matimu a mpira wa manja ndi miyendo. Tili ndi lipoti la Kenford Mdima. Yemwe anayambitsa bungwe la Apostle Huda Foundation, Mtumwi Huda, wati bungweli analikhazikitsa n'cholinga chofikira osowa ponena kuti anachita izi pambuyo pouzidwa ndi Mulungu kuti atero. Iwo ati padakali pano bungweli layambitsa ntchito zingapo m'madera a Njewa ndi M'bwatalika ku Lilongwe monga kusamalira ana, kupereka phala kwa ophunzira komanso ali ndi malingaliro owonjezera ntchitozi. Ifetu tili ndi njala yotumikira Mulungu komanso ku- osachokeranso ku, ku Baibulo lokha komanso ku chakudya cha thupi. Tikupemphatu kwa amene akufuna kubwera kudzatiyendera chifukwa chokuti ife masomphenya athu ndi osamalira ana amasiye. amene angabwere kuno kuphunzira sukulu ndife chifukwa kukhala ndi makolo awo m'mamidzi komanso amene ifewo tawatenga ndi kuwalandira kuti atha kukhala nafe kuti titha kuthandiza anthu ena kumbali yake mfumu yaikulu mbwatalika yalangiza makolo ndi mafumu m'madera omwe bungweli likugwira ntchitozi kuti athane ndi maukwati a ana kuti ntchitozi zipindulire anawo maukwati a wana amakhala ni vuto lalikulu chifukwa choona kuti mwana uja akakwatira ali wamng'ono oloko apite pa banja paja zinthu zake zimakhala zorinza mwana basi zosokonezeka kapena sukayansira pomwepo kupatsanso ntchito makolo ake aja osati kuti munthu atakwatira ali wamng'ono kuti chichonse chimayenda bwino chimakhala chosokonokera padakali pano bungwe la apostle huda foundation lati achinyamata oposa 40 amaliza maphunziro a ntchito zamanja omwe amaphunzira mwaulere ku bungweli. M'malo mwa Zodiak, ndine Kenford Mdima. Kusakhazikika kwa network ndi kuchepa kwa masiku ochitira kalembera akuti ndi mavuto aakulu omwe apezeka pa gawo loyamba la kalembera wa ana m'boma la Dedza. Izi zadziwika pamene nduna ya zachitetezo cha m'dziko a Peter Mukhitho inakayendera ena mwa malo omwe kalemberayu amachitikira m'bomalo. Kuchokera ku Dedza, Ernest Gama walemba lipotili.
Nduna yoona za chitetezo cha mdziko a Peter Mukhitho yati boma ndi lokhutira ndi momwe kalemberayu akuyendera mgawo loyamba. A Mukhitho ati akhala pansi ndi adindo okhudzidwa kuti akambirane ngati nkotheka kuti awonjezere masiku olembetsera ponena kuti anthu ambiri akudandaula ndi kuchepa kwa nthawi ntchitoyi yayamba bwino kwambiri ndipo yayenda bwino of course mavuto salephera mavuto mwambiri mmene tadutsamo akudandaula kwambiri network kuti kanthawi kena ka network kamathawa koma ndithokoze kwambiri anthu akuno ku Dedza pomva pempho la ife akuboma kuti mwana wa aliyense abwere tilembese ndipo abwera ana ochuluka ndipo pofika lero mwambirimu akuonesa kuti mafiga amene tinayembekezera akwanira kale Uh, tikudziwa kuti mwina nkutheka kuti pamene tikutseka papezeka ena oti mwina sakhala kuti tawalembesa ngati akuboma tikhala pansi tikambirana monga tikudziwa kuti kalemberayu akuchitika mzipatala komanso kwa dc ndiye tikhala pansi tipanga fundo imodzi kuonesesa kuti mwana aliyense ndithu amene ali ndi zaka zo, uh, zotsika m'musi pa 16 years kutsika m'musi mwana aliyense alembese mmawu ake kazembe wa dziko la ireland kuno ku malawi A Kate Brady ati nawo ndi okhutira ndi momwe ntchito ya kalemberayu ikuyendera. Iwo avomereza kuti masiku omwe anayikidwa kuti kalemberayu achitike ndi ochepa ndipo akuyenera kuti awonjezeredwe pofuna kuti ana ambiri alembetse.
um, pamene mwana aliyense uh, adzakhala ndi chiphaso uh, ana amenewa adzatha kufikira kuthekera kwawo uh, kupita skulo kupita chipatala uh, patsogolo ana awa uh, adzatha kuvota adzatha kulembetsa uh, malonda osiyanasiyana gawo loyamba la kalemberayu likuyenera kufika kumapeto lachitatu pa 4 february. Mzamasewero thupi la osewera wakale wa timu ya Flames Esau Black Mamba Kanyenda aliyika m'manda a Blackley ku Manchester mdziko la England lero. Kanyenda anamwalira pa 2 December chaka chatha kamba ka nthenda ya kansa. Iye anasewerera timu ya Flames kwa zaka zoposera khumi ndi zisanu komanso kukhala Mmalawi oyamba Kusewera mu mpikisano wa Champions League pa nthawi imene analowa timu ya FCB makamaka FC Rostov ku Russia. Wapampando wa bungwe la Football Legends Association a Jim Kalua wati mwambo wa maliro a Kanyenda uchitika masana ano ndipo anthu awutsatira pa tsamba la mchezo la Zodiak Facebook. Apanso ndiye pa mtsiriziro pa nkhanizi